Igbo kwenu Igbo mụọnụ Igbo zụọnụ rienụ bikanụ ise ise ise ọ wụ nwa unu nwanyị Eziada Ifeoma Nwadike anọ m live and direct nwa unu nwaanyị Eziada Ifeoma Nwadike ọ mụwa bụ the founder and president of ọgbakọ ụmụ nwaanyị Igbo worldwide and anyị sị na this year 2022 na ọgbakọ ga-anọrịrị na Igbo Village Virginia ka anyị wee soro ndị nna nna anyị ha wee bulie ala Igbo elu maka na ala Igbo ga-adịrịrị mma ee ọ nọ n'ọfọ so ebe anyị nọ wụ ebe e nyere maka ichete ndị nna nna anyị ha ndị bịara ala bekee na izizi hmm? o nwee ihe ndakwasa dakwasara ha a sị na a ga-eji ha wee mere ohu ha asị kama ha ga-agba ohu n'ala onye ọzọ kama ka ha jekwurukwa nna nna ha ha ewere gara ije wee banye n'osimiri osimiri wee rie ha ndị ahụ osimiri riri ka anyị na-echete were nọrọ na Virginia wee na-ecelebrate ha as the heroes of our time. ee ma unu ma na ihe agbanwechaa na nwa bekee lechaa ya sị ka ha nye anyị ebe a iji cheta ndị nna nna anyị ha na iji wee gụgụọ anyị akwa maka na ihe mere oge ahụ mere n'amaha ama na ha chọkwara ka ha mezie ihe ka ihe dịkwa mma ọzọ ka e were ịhụnanya ma ndị ọcha ma ndị ojii e jiri ịhụnanya were nọrọ hmm? so anyị nọ n'ala amerịka wee na-ecelebrate igbo igbo nwere mmadụ ọgbakọ ụmụ nwanyị Igbo worldwide unu dị highly and duly represented na Virginia Igbo Village 2022 hmm? ụmụ Igbo juru ebe niile ụmụ anyị ebe unu lee anya ebe anyị nọ nke a bụ obi obi ee eh? unu lee anya unu ga-ahụ ekwe dasi ike ee eh? e, elee ọ kwa unu ma ekwe a a na-akụ ya titigbo titigbo titigbo titigbo ee eh?

ma ọkụ anyị ji eri nri ọkụ ọgaranya e tere ya penti penti chaa anya ọma ma lekwa ihe e jiri mara igbo hmm? nke a bụ ihe anyị ji eme akwa oche ee eh? akwete ee eh? akwete a na-akpa ya eyi lekwe mgbe anyị ga-ama ụkwa nke buru ibu anyị eburu nke a ma mgbe anyị ga-eme abacha anyị ga-amacha abacha anyị eburu nke a jeje macha anyị na hụrụ nkụ anyị ji esi nri ee mgbe anyị ga-esi nri anyị ga-enye ụmụaka na nke a ga-enye ndị di anyị anyị abịa chịkọrọ nkụ jeje sie nri ee ịbụ na ọkụ nke gbawara agbawa ụnụ hụrụ ebe anyị dosara ekwe ihe di anyị ji ete nkwụ o ji etete nkwụ ee igbo bụ ọgaranya ọgaranya anyị bidoro na mgbe gboo gboo hmm? o si na nna wee ruo anyị aka so ị bụrụ onye igbo ị na-eme ngala ị na-akpa nganga maka na ị bụ odogwu ee eh? igbo nwere mmadụ anaghị azụta igbo n'ahịa igbo bụ enyi ee enyi anaghị ada ada igbo wụ echi echi anaghị agwụ agwụ anyị ga-anọ ndụ anyị ndụ azụ ndụ anyị ndụ mmiri eyi ya ya ya mmiri agaghị ata azụ agakwanụghị anwụ ee igbo kwenu igbo mụọnụ zụọnụ rienụ bikanụ ise ise ise